muli bwanji nonse dzina yanga ndine agnes banda membala wa progress savings group timasewenza kwa mphamvu kukonzekera tsiku yogawana ya share out ndipo timatsimikizira kuti membala alionse abweza ndalama ya loni koma tikaona kuti membala wina sanabweze timamuchoserako ndalama zija zomwe asunga ndipo nthawi ikafika timasimikizira kuti membala aliyense watenga ndalama kulingana ndi zomwe afunika kutenga palibe lingo yothamangira kuopera kuti tingasokoneze Magulu ena amatsimikizira kuti ndalama zalipiridwa pamene sabata ya share out isanafike. Koma tiziwa kuti chiopsezo chachikulu chili pakutha kwa saiko ngati mu bokosi muli ndalama. Sitimafunikira kukhala ndi chiopsezo chokhala ndi ndalama zambiri mukabokosi. Mwa ici, timabweza ndalama zambili za maloni pa siku yogawana nthawi ya share-out. Cimapangitsa msonkhano kukhala wautali, koma cili cabe bwino cifukwa cimadalila citetezo. Tinaphunzila cinthu cofunika kwambili pogawana pa nthawi ya share-out, anthu akhala okondwela ndipo amakhala ndi ndalama zambiri koma tinakumbukira kuti tili ndi ntchito yomwe tifunika kuchita timakumana nthawi zonse pambuyo pa share out pakuti sitifuna kukhala tilibe ndalama za loni tonsefe timavomerezana kuti tibwezeremo ndalama zina mukabokosi chotero kuti tisakayambe saiko yatsopano popanda ndalama mosiyanisa chimatanthauza kuti mamembala angatenge loni yayikulu mwamsanga chifukwa asunga ndalama zambiri mu msonkhano uwu mamembala asungiza ndalama zambiri momwe afunira koma pa nthawi imodzi chabe pa masaiko ena mamembala asungiza ndalama za base amount khumi onani momwe timachitira pa nthawi ya share out social fund imawerengedwa ndipo ndalama zimaulusidwa ku gulu ndipo amayibwezera mu kathumba kake social fund iyi siimagawanika pa share out ayi koma imabwezedwa mukathumba kuyembekezera saiko yokonkhapo kulibe zosunga ndalama zomwe zimachitika pa msonkhano wa share out nkhongole za maloni zinasalako zimalipiridwa ngati membala aliwonse akangiwa kubweza nkhongole nkhongole yomwe ali nayo imachosedwa kuzija ndalama zomwe anasungiza mu buku yolemberamo mu njira iyi kuli atatu omwe sanakwanirise kubweza nkhongole sopano nkhongole yomwe anali nayo inachosedwa kuzija ndalama zomwe anali kusunga ndalama za maloni zomwe abweza ndi ndalama zolipirisa kapena kuti za mafines zimayikidwa pamodzi ndi ndalama za maloni owerenga ndalama ayamba kuwerenga ndalama za maloni pomwe owerenga ndalama awerenga ndalama akalembera amayamba kulemba ndalama zomwe zifunika kugawira membala alionse m'buku pokhapo ngati owerenga ndalama asiriza kalembera amasewenzesa kakuleta kuwerenga bwinobwino mpimo mpimo wa ndalama za maloni pamodzi ndi mpimo wa ndalama zonse zomwe zinasungiwa. Izi zimachitika kawiri kusimikiza kuti sanasokoneze. Ichi chimalangiza ratio ya kukula kwa ndalama kulingana ndi ndalama zomwe membala alionse anasungiza. Ndiponso zifunikira kulembedwa mwa utatu. Mwaichi, 1.254. Chokonkhapo akalembera amachulukisa chiwerengero cha ndalama mu ratio iyi. Mwachitsanzo, ngati membala anasungiza ndalama zokwanira K925, izachulukisidwa ndi ratio ya 1.254. ndipo zopeza zizakhala 1159 kwacha 95 ngwe zotulukapo zimakhazikisidwa pansi pafupifupi ndi kwacha ndipo imazakakhala 1159 kwacha ndiponso amafunsa owerenga ndalama kuwerenga ndalama izi ndi kulemba pakapepa kang'ono nambala ya membala aliwonse noikiza pansi ndi kamwala kalembera amasimikiza za ndalama zonse za mamembala polemba mzera pakati pa zonse zomwe anali kupenda zokwanira ndalama zomwe anasunga saiko yonse ndiponso amalemba kamzera ndi lula kuchokera ku zanja lamanja kufikira ku zanja lamanzere ndiponso zolembedwa za mamembala onse amaziona chimodzimodzi ngati membala akalibe kutenga ndalama ngati asiriza kuchita izi sikuzakhala ndalama zazing'ono zomwe zizakhalapo komanso sikumafunika kuchepekera ndalama ngati ndalama zachepekera ndiko kuti zinthu zina sizinayende bwino ndiponso iwo afunika kuyambanso kupendera ndalama mamembala onse amapasidwa ndalama zawo kulibe kukondera ndiponso kulibe ndalama yomwe imabwezedwa pa lingo iliyonse kumbukirani mungatambe kafilimu aka nthawi iliyonse momwe mufunira ndipo chonde onani kuti mamembala a m'gulu lanu onse akhala ndi mpata woonerera kafilimu aka Mungathe kusewenzetsa kafilimu aka ndi tumafilimu twina monga njira yophunzitsiramo magulu ena.